inde athe kukugulira bokosi lodula kwambiri koma bokosi lija silikakufikisa kwa mulungu chiyena kukhala chikhulupiriro chako choti chikakuchose mbokosi upite kukakumana ndi mlengi wako mabokosi amene mukutigulirawa si woti tizikhalamo momuja yayi thupi ili ndilo lokhala mmene muja ife eni ake tiyena kupita kukakumana ndi mlengi wathu Amen. eh? mukaniona naima pano ineyo si ndine ayi simunanionepo ineyo ha? Mm. ine sinakuonenipo inuyo Zona.
ndikungoona manyumba amene mukukhalamo awo ni zimanyumba zimene mukukhalamo izi koma inu sinakuoneni ndi chifukwa chake akanifunsa mzangayo kuti kodi zanja ni landani? ni langa tafunsa iwe ziwalo zakozo Zanja ndi landani. langa mutu ndi wandani wanga khosi langa mwendo wanga nanga wangayo ni ndani amene akuyankha kuti Ah, ni- ni langa zanja mwendo ni wanga ah, mimba ni yanga ni ndani ndi mwini wakeyo Amen.
amene azachoka siku lina kupita kwawo kwa muyaya mwaona so tisanamizidwe ni izi ayi zosala izi ndikuyima pano ineyo bokosi langa anapanga kale kale masiku ano amakupangirani bokosi mukuyenda mukuyenda kukhoma la tamuona uyo tapanga ayenera akhale 5 feet ameneyu chipangani koko koko koko koko iwo kuyenda iwo apanga kale mabokosi a ichi koma pa nthawi imeneyo tiyena kuti takonzekera kale kwathu kokafikira kumwamba pamene ichi akuchitenga chikupita mbokosi la matabwa kaya la zisulo ife eni ake tikupita ku mzinda wa muyaya mzinda wopanda wopanda matenda, mzinda wopanda nkhawa, wopanda misozi, wopanda manda, wopanda kukalamba, wopanda chani, mzinda wabwino. Amen.
Basi muonera pano kodi muniona ine tayang'anani nonse tanyang'anani ineyo pamene ndinali nyamata ngati talibwera iyo pamene ndinali nyamata yang'ana kwa anthu uyu siwayambako yima pomwepa wama mukumuona uyu akamaseka ndipo mukuona izi ha asekapo iwe ineso ndinali choncho nikayima choncho ndi masaya wosanisera nikamzere kamozi palibe koma pakali pano misozi imene nalirapo ya kumbakumba mozemo kukumbakumba kutere kuti kungokhala choncho ngati ndikuseka koma pamene sindikuseka ya ndikuti chikupita chikupita kwawo kwa muyaya koma popo popoyambako nalukhala ngati mnyamatawe muonanaye tayambako iti akazafika saizi yangayi azakhala kuti sakuseka koma akuoneka ngati akuseka tikuvesa so izi zikamachitika izi tikamaziona masaya akamalowawa mano tikugulula izi zikuchitika tiziganiza kuti pamene izi zikugululika masaya akulowa kwa- kwathuko ndakonza ndakonza kwa ambuye kuti ambuye khalani nane ndiku- ndikubwera ineyo ndakonza uyena kuyang'ana mawu kuti anachita chimene mulungu ananena ndipo ine ndikupita kwathu ngakhale ena anena unama kuti ani apa kayi mulungu sanama ayi mulungu ananena apa ine nabatizidwa monga iye ananena sanganamize ndipo tikatero tazikonzera malo ndi kwabwino kuti tonse mmene tili apa tikangofika kwathu pa nthawi ya mapeto a moyo wathu pa dziko lapansi pano tikapeza bwinobwino ubatizo ulipo umodzi ndipo tikalandira ubatizo mu dzina la yesu khristu machimo athu akhululuka ndipo mulungu atipasa mzimu woyera tamva eti pa Aroma 8 vesi ya 9 uzisunthira uko 9 mulungu akunena kuti iye amene alibe mzimu wa khristu sali wache wa khristu Amen. atha kulalikira atha kukhala wotchu- wotchuka mchipembezo atha kukhala kuzusa wanthu kwa akufa koma ngati alibe mzimu wa khristu sali wake wa khristu aroma 8 9 aroma 8 vesi yake ya 9 akunena kuti Koma inu simuli m'thupi iyayi, Eh. koma mu mzimu, Yeah. ngatitu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Eh. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu, Eh. si ali wake wa Khristu.
basi no matter atchuke motani avale zotani sali wache wa khristu kukhala wake wa khristu